lidzikatha banja loti akomiti adatha miyezi miyezi kulikonza kusankumanga ndiye ukanene kachibwezi kosadziwika ndi kumpingo komweko chimakhala chili chani ati akungolira sabata yonse nkhani yake ati chibwezi chatha Ati sakudyaso nkumaonda chifukwa chikondiyo ankamukondetsetsa. Ati chiyembekezo alibe sakumva bwino moyo kuning'ina eish udzikatha moyo wa munthu oti amadya za magulu kuuveka ndolo nkuupaka lipi bam ataphunziranso digili zaka zaka nde ukanene kachibwezi kopanda kanthu ngati aka ana alero mukukuladi mopusa ati zomutchula bee ndizimene akuzisowa osangowutchula mpando wapabalaza pako kuti bee bwanji. Ati zomuitana kuti buu ndi zimene akuziona ngati sangazipezenso, osangotichita hayala K500 yokha tingokutchulani sabatayi kuti buu bwanji? Ntchito sakugwiranso pakhomolo, chakudya sakudyanso kulilira chibwenzi chokutha chimakhala chili chani? Kuti udzikatha mpira wa World Cup woti dziko lonse lapansi lakhala likuuyembekezera kwa zaka zinayi nde ukanene kachibwenzi koti ndi amfumu ammudzi mwanu momwe samakadziwa ngati aka? Ana a lero mukukula mopepera, ati anandilonjezatu banja nchifukwa ndikulira kwambiri. Ife tinalonjezedwako sapato dziko lonse pa kampeni ya zisankho. Osapatsidwa mkunenedwanso kuti anthu openga popanga bwanji. Unatimvako tikulira ati wadya zanga zambiri chifukwa yake ndikudandaula idzikatha ng'ombe yoti wayidyesa zambiri ndichigodola ndikuti idzikaluza flames yoti adya misonkho yambiri yamphawi nde ukanene timayunitsi mwakhala mugawanana Ana amasiku ano mukukuladi mopusa, dziko lathu mazanamazana ngati lino mpaka sabata latunthu kulilira chibwezi, kumaliro, kumpingo, mzikwatimo anthu opanda zibwezi mbwee ena kuchita kukwelera phiri mkusala zakudya kufunafuna chibwezi osangopatako mmodzi bwanji ati zitenga nthawi kuti ndizolowerane nawo enawo ujayo ndinkamukonda misonzi bwabwabwa koma zoona? Lidzatha dziko lapansi lomwe anthu azolowerana nalo n'kupita kumwamba kwa nyuwani nde ukanene kachibwenzi kako. Ish, koma ameneyo anali wooneka bwino, ali wodekha ndi wopemphera. Koma m'dzikoli zoona Mulungu angalemekeze munthu mmodzi yekha wodekha ex anuwo. Ish, Tayang'anani odekha ngambiri mdziko muno, kuwaona achibwezi oliridwawo, anthu amasowa misonzi pokhesera osatisungira maliro bwa? Kuwaona kuwanyengerera kuti abwererane kwawo wa mweziwo, anthu shuwadi amasowa zonyengerera. Make mwana kundionetsa chithuzi cha amene akumupangitsa mwana wathu osamadya nyamayo, ine phwete, ati simungazimvese chilipo ndinaona mwa iyeyu, ine kugudubuka ndi nseko, ati ngati sitibwerera sinzamuiwala, nzamukumbukira moyo wanga wonse. chonsecho ukanika kukumbukira ka formula ka maths olo kamodzi kungopeza mazii ufiti ulipodi ndithu kuti udzikathera moyo wa michael jackson nde mukanene kachibwezi kovala sokosi yobooka ngati yake ana amasiku ano mukukula mopusa ndithu ana amasiku ano misonzi adakulengerani yambiri yoseweretsa zibwezi zimatha kumene kaya olo m'baibulo kuthetsa chibwezi si tchimo olo pang'ono ati andiwonjeza kuti Kuthetsa ndi kulemba mayeso. Zoona kuthetsa chibwezi achite kuonera timetable yawo ya mayeso? Ana amasiku ano mukukula mopusa. Ndithu ana amasiku ano musamapuse. Mudzipezako mpata owafunsa makolo anuwo kuti zinathako zingati asanakumane? Ena ndi kampingo ndithu. Ndiye akanakhala iwo kumalira kwa miyezi bwezi misonzitu itauma. Zibwezi zimatha kumene ngati sakusangalatsa chithe kumene lidzikatha banja loti panayenda ma save the date nde mukanene chibwezi nda option ati ngati amva kuti athawa mu ukapolo ena kuwafunsanso chibwezi cholilidwacho cha pa banjatu ufiti sungathe pa nyasalande pano lidzikatha banja